Is as an áit seo mise, Baile Chláir na Gaillimhe. Rugadh anseo mé ceithre scór bliain ó shin agus tá mé i mo chónaí anseo riamh ó shin. Go breá, iontach.
Agus tá teach ceann tuí ansin, a Ruairí, an inseoidh tú dhom faoin teach? Tá an seanteach, tá sé céad slat

D'fhásfadh sé ar an feirm, cruithneacht nó rye. No, níl, cruithneacht nó rye. Bhí an tuí níos fearr le haghaidh tuíodóireacht ná eorna agus coirce, ní raibh sé chomh maith.
Cinnte. Agus a Ruairí, an inseoidh, cé chomh minic is a ruairí?
Bhuel, bheadh go leor píosaí de, ní bheadh sé, corruair b'fhéidir, b'fhéidir leath an teach, taobh amháin, leath taobh amháin bliain amháin, bheadh sé, ní bheadh sé uilig déanta sa mbliain céanna, bhuel, sea.

ceathrar mac agus triúr drifiúr, ceathrar mac agus triúr cailín, yeah. Cinnte, cinnte.
Agus ó thaobh na Gaeilge dhe, cár fhoghlaim sibh bhur gcuid Gaeilge? Bhuel, bhí Gaeilge ag m'athair agus ag mo mháthair agus muid ag fás suas agus ansin nuair a chuaigh muid ar scoil bhí Gaeilge ag an múinteoir scoile agus labhairt, bhí sé all Gaeilge a bhí á labhairt i gcónaí sa scoil agus ní, ní cuimhneach liom an iomarca faoi an chéad múinteoir a bhí agam, Mrs Cullinane, níl 'fhios a'm faoin nGaeilge aici, tá mé ag ceapadh go raibh Gaeilge aici freisin ach bhí mise.

agus goil ar ais ag do thuismitheoirí. Cá ar b'as do chuid tuismitheoirí? Ar b'as an ceantar seo iad? Bhuel, m'athair, rugadh é sa bparóiste anseo thart ar dhá mhíle ón áit seo agus tháinig m'athair ansin, seo an áit a tháinig mo sheanmháthair as, an teach seo, atá muid anseo agus fuair m'athair an áit agus so, mo mháthair ansin, ba as an Spidéal mo mháthair. Ó ba ea? Ó go hálainn.
An mbíodh sibh ag tabhairt cuairt ar an Spidéal? Ó go minic, yeah. Go minic. Sa samhradh? Sa samhradh, le linn na laethanta saoire. Ó go hálainn. An raibh col ceathrachaí agaibh thiar? Ní raibh, no, uncle agus aunt, ní raibh, ní raibh aon,

mórán, bhí seisean básaithe nuair a thosaigh muid ar an scoil, ach an sagart eile, bhíodh sé ag teacht chuile sheachtain. Ó, iontach. An raibh siad go maith? Cén cineál daoine? Ah, bhí, bhí, sagart deas a bhí ann agus, ach ní raibh mórán, ní raibh seisean in ann mórán Gaeilge a labhairt.
Ní raibh.
No, tháinig athrú mór ar an scéal nuair a bhásaigh an Canónach Ó Móráin, bhí seisean, Gaeilge Bhí, sin a bhuail mé, go mbíodh seanmóir i nGaeilge agus i mBéarla aige agus nuair a tháinig an sagart eile ansin, Béarla uilig agus chuile shagart ina dhiaidh sin, no, bhí Gaeilge ag cuid acu, alright, ach má bhí, bhí, ní, bhíodh an tAifreann i mBéarla nuair a athraíodh é go dtí an Gaeilge nó Béarla, Béarla a bhíodh siad ag labhairt.
a mbíodh, ní bhíodh an, an, an tAifreann i Laidin, a mbíodh, ag an am sin? Mbíodh píosa de i Laidin? Yeah, bhí sé ann, yeah, suas go naoi déag seasca is a seacht nó thart ar na blianta sin, lár na seachtóidí. Agus, i Laidin a bhí sé go dtí go, hm. Iontach.
Agus le do chuid, le do chlann, ar labhair tú Gaeilge leo i gcónaí, Labhair, bhí, tá Máirín anseo, bhí sí anseo, tá sí i Maínis is bhí, agus Seán agus Joe, labhraím Gaeilge leo, mar beagnach i gcónaí.

Agus nuair a bhí sibh ag fás aníos, nuair a bhí sibh in bhur ngasúir, Gaeilge uilig a labhair sibh, an ea? No, ní raibh sé Gaeilge uilig, ní raibh sé Gaeilge uilig, no. Bhí, bheadh sé an-deacair Gaeilge uilig a labhairt, bhfuil 'fhios a'd, nuair a bheadh tú ag casadh le comharsana nó ní bheadh siad siadsan ag labhairt Gaeilge agus chaithfeá a bheith ag labhairt Béarla leo ar aon nós. Sin nuair a bhí tú níos óige, ab ea? Nuair a bhí mé níos óige freisin, sea.

An staighre taobh istigh den doras, bhí sé fir agus mná ann agus bhí sé mar sin, bhí sé mar sin gur phós mise i 1970 ach nuair a tháinig Peigí, nuair a tháinig sí isteach, chuaigh muid isteach sa suíochán céanna agus ar taobh amháin, d'athraigh sé, bhí sé ag athrú de réir a chéile, Má bhí, bhí, bean, mná, bhí corrbhean ag teacht anonn in éineacht leis na fir ach ní ghabhfadh na fir soir in aice leis na mná, chor ar bith. Yeah, bhí faitíos orthu. Faitíos orthu. Yeah, sin an chaoi a bhí sé ach d'athraigh sé ansin, nuair a tógadh an séipéal nua ansin i lár, in nineteen seachtó cúig,

Ní bhíodh aon parties ann mar atá, bhíonns anois, no, nuair a bhí muid réidh leis an séipéal, abhaile chuaigh muid agus ní raibh, ní bhíodh mórán taobh amuigh de sin. Tá sin go breá. Agus an inseodh tú dhom faoin feirm a bhí agaibh agus an obair a bhí ar bun agaibh?
Now, bhí m'athair. Feilm mheascaithe a bhí ann ag an am agus beagnach an chaoi céanna ar fud an pharóiste uilig suas go dtí nuair a bhí mé ag fás suas, bhíodh muid ag obair ar an feilm agus bhíodh fataí agus coirce agus biatas siúcra agus. Bhí sé meascaithe agus bhí muid, an chuid is mó den mhéid a bhí muid ag ithe, bhíodh sé ag fás ar an feilm. Agus tá an saol athraithe ansin anois, d'athraigh an feilméaracht ansin freisin. D'éirigh na daoine as bheith ag cur an meascán a bhíodh á chur go dtí, chuaigh daoine áirid, a déarfaidh muid, ag beithígh, d'athraigh siad go beithígh agus féar glas é, daoine eile, bhí, bhí, b'fhéidir na feilmeacha ba mhó ansin bhí siad ag cur, biatas nó fataí ach de réir a chéile bhí an líon daoine a bhí ag cur rudaí ag laghdú agus is beag duine anois a chuireann, b'fhéidir go bhfuil corrdhuine gur, go, go cuireann siad eornan, barley, agus eornan i gcónaí, ach taobh amuigh de sin, níos beag fataí anois a cuirtear san áit. Cinnte. Bíonn tusa ag cur garraí fataí ar. Bhuel, bhí suas go cúpla bliain ó shin, bhí garraí, tá mé féin éirithe as an feiliméaracht anois le, tá mo mhac ag feiliméaracht, agus d'éirigh, d'athraigh seisean go dtí an bainne, tá sé ag díol bainne. le, bhuel do bhí sé, d'athraigh mé féin é sin, thosaigh mé in naoi déag seachtó cúig sílim agus tá mo mhac anois agus a gharmhac, bíonn seisean ag, tá seisean ag feilméaracht anois freisin. Agus inis dúinn faoi sin an t-athrú a bhí ann nuair a chuaigh tú leis an bhfeirmeoireacht déiríochta, cén cineál obair a bhí i gceist a bhí leis sin?
Bhuel, suas go dtí sin bhí sé measctha, bhí an, ní raibh na praghsanna go maith agus bhí rudaí go, ní raibh na praghsanna go maith. Agus an, bhí bliain amháin ann i naoi déag seachtó ceathair, sílim, agus thit an tóin as an, na praghsanna uilig ag beithí ag an am. ní bhfaighfeá praghas ar bith orthu ar feadh bliain amháin agus tar éis sin ansin bhí muid san, tháinig muid isteach san, go dtí an Eoraip san am sin agus thosaigh rudaí ag feabhsú, an praghsanna ag feabhsú agus so ar aon nós ní raibh sé ró-mhaith ach, bhí mé ag caint leis an feilméara seo agus bhí cineál, mar déarfá, bhí. breathnú ar feilméaracht, ní raibh mórán le breathnú amach faoin feilméaracht, bhí na praghsanna agus so dúirt sé cén fáth nach dtéann tú ag díol bainne, cén fáth nach ndíolann tú, so thosaigh mé ar, go luath ina dhiaidh sin, ag bleán le mo lámha, ag bleán beithí ar feadh dhá bhliain nó trí bliana, chuir mé isteach inneall ansin agus.

fataí á chur acu níos mó agus céard a cheap an gceapann tú gur droch rud é sin nach bhfuil daoine ag obair leis an nádúr níos mó? Yeah is mór an truaí ar bhealach ach de réir mar de réir mar a bhí an saol ag athrú agus an feirm rudaí ag athrú ag an am, Mar a déarfá, chaithfeá dul, bhí sé, bhí sé an-deacair, bheadh níos mó, dá mbeadh tú ag cur fataí nó ar, chaithfeadh na huirlisí a bheith a'd chun an, le tarracóir ansin, chaithfeadh na huirlisí a bheith a'd, bhfuil 'fhios a'd, bhíodh an, an seancéacht leis an capall agus rudaí mar sin agus de réir nuair a tháinig an tarracóir isteach, b'éigean duit athrú leis freisin, bhfuil 'fhios a'd. Agus so, is mór an truaí mar téigh isteach go dtí an siopa anois agus tá muid ag ceannacht fataí agus cabáiste agus chuile rud eile, bhfuil 'fhios a'd, agus bhíodh siad sin uilig ag fás ar an bhfeilm fadó. Now, is mór an truaí é sin ach tá sé an-deacair na rudaí a coinneáil leis an, na fataí agus rudaí mar sin. OK, tá, bheadh duine in ann an garraí a chur ach tá sé, bhfuil 'fhios a'd, níl sé, níl sé, níl sé go éasca is bheadh sé go deas dá mbeadh.

No, bhí, ní raibh, ach bhí go leor obair ann, bhfuil fhios a'd, bhí an, ag glanadh na, nuair a cuirfear, cuireadh, bhí sé, is mór an truaigh gur, go bhfuair siad réidh leis mar an, nuair a bhí muid ag plé leis agus suas go dtí na seachtóidí nó b'fhéidir níos deireanaí, bhí, in go leor mechanisation mar déarfá, a tháinig isteach chun cabhrú leis an glanadh an salachar, na weeds mar déarfá is nuair a bhí sé ag fás agus ansin Tháinig athrú leis an inneall a bhí ann agus bhí siad in ann é a dhéanamh leis an leis an tractor bhfuil fhios a'd agus an baint an biatas an rud céanna bhí inneall tháinig inneall isteach agus bhí siad in ann é a bhaint agus shábháil sé sin go leor obair agus nuair a bhí sé sin uilig mechanised, Cuireadh stop leis, fuair siad réidh leis na monarchain, fuair siad réidh le ceann i dTuaim ar dtús agus bhí trí cinn ansin agus fuair siad réidh leo sin agus ba bh'in droch eh,

Bhuel, sea, tá fhios a'd go bhfuil beagnach chuile, cuid is mó, 90% den méid stuff a chuirtear agus a, idir beithí agus feoil, téann sé thar barr, amach ón tír agus tá tú ag brath ar, tá an tír ag brath ar na margaí sna tíortha eile bhfuil fhios a'd now tá rudaí réasúnta maith bíonn bliain tá blianta ní bhíonn sé chomh maith agus a bhí an bhliain roimhe b'fhéidir agus tagann feabhas air arís ach bheadh sé níos fearr dá mbeadh sé an cineál mar a déarfá an praghas

Yeah, agus bhí capall ar chuile feilm, b'fhéidir péire mar bhí an, bhí sé ag brath ar an size den feilm. No, ní raibh aon mule ar chor ar bith anseo. Yeah, go breá.
Agus ó thaobh an leasúchán, cén cineál leasúchán a bhíodh sibh ag úsáid, do na crapaí ar na Well, bhí, barraí? bhíodh an leasúchán san feilm, bhfuil fhios a'd, de na beithí, tar éis na beithí, agus. cheannódh siad leasú freisin, bhí chuile, ní raibh an oiread leasú dá chur amach an uair sin agus atá anois agus thagadh sé i málaí, bhí,

bhí m'athair, bhíodh sé ag baint móin agus bhíodh muid ag scaradh móin linn agus bhíodh an-time againn ar an bportach leis na lads óga ag caitheamh caorán agus portach fliuch lena chéile ag, tar éis an dinnéir agus nuair a bhíodh na lads b'fhéidir ag caitheamh, tamall ag caint tar éis an dinnéir, bhuel, is ea, d'ólfadh muid an tae ar an bportach agus gheofadh muid an t-uisce as an bportach agus bhíodh, bhíodh tine againn ar an bportach agus ag an am sin agus b'fhéidir ubh a bhí againn freisin agus.

bheadh duine ag teastáil le haghaidh scaradh na móna. B'fhéidir dá mbeadh tú ag sábháilt níos deireanaí, amach nuair a bheadh sé ag triomú, go mbeadh, bheadh níos mó daoine ag teastáil, b'fhéidir, dá dtéadh, ach nuair a bhíodh an mhóin dá bhaint ní bheadh ag teastáil ach beirt.

agus an athghróg ansin, bheadh, b'fhéidir, dhá oiread agus ansin, dhéanfadh síogáin ansin níos, nuair bheadh sé ag triomú níos fearr, ceann, b'fhéidir go mbeadh ceann níos mó arís, déarfaimid, agus síogáin, agus ansin dúcháin ansin nuair bheadh, dhéanfadh cineál ceann cruinn, b'fhéidir go mbeadh lán nó leath, carr capall, déarfaimid, i ndúchán agus d'fhág ansin é ag triomú. Ag triomú an trá. Ó, iontach. So, thiúrfadh mo dhaid ansin, ag an am, thiúrfadh sé abhaile an mhóin leis an gcapall. Agus níos deireanaí ansin, bhíodh, tháinig lorraí, na blianta deireadh, tháinig lorraí agus thiúrfadh siadsan abhaile. So, so, nuair a thug sé abhaile ansin é, bhíodh, now, cabhrú. Tá muid in aice le Abhainn an Chláir anseo agus tá an portach in aice le Abhainn an Chláir agus sa ngeimhreadh nuair a thagann na tuilte is cuimhneach liom dul siar ar an bportach i mbád le m'athair ag tógáil móin abhaile agus bhí sé thart ar dhá mhíle nó dhá mhíle go leith siar

a bhí an tuile ar, bhfuil 'fhios a'd. Ó, tuigim. Tuigim tanaí mar a. Yeah. Ní bheadh sé ró-dhomhain, b'fhéidir, in go leor áiteacha ach bheadh. Tharla sé sin roimh an draenáil a rinneadh sna caogadaí. Ó, sea.
Fuair siad réidh leis an uisce? Ní bhfuair, ach ní tharlaíodh sé, ní tharlaíonn sé chomh minic agus a bhí sé ag tarlú ag an am sin, suas go dtí lár na caogadaí. Bhíodh, d'fhéadfá. an tuile a fháil i lár an tsamhraidh agus tháinig sé i lár an tsamhraidh. Is cuimhneach liom an uair sin, anois bhí sé thart i lár na caogadaí cheapfainn mar bheinn thart ar os cionn deich mbliana b'fhéidir agus bhí mé istigh sa mbád leis agus é ag iarraidh an barr, an féar, an coca féir a bhí os cionn an uisce Bhí sé ag iarraidh é a shábháilt agus thóg sé, sin a bhí sé a dhéanamh, bhí sé, thóigeadh sé an féar, chuirfeadh sé an féar isteach san, sa mbád agus thóg sé síos go dtí an bóthar ard, bhí an bóthar cineál ard, bhí níos airde ná an tuile, bhfuil 'fhios a'd agus. So uisce uilig a bhí thimpeall air Uisce uilig, uisce uilig, yeah. Agus bhí sé fliuch so bhí sé fliuch a' ra? No, ní bheadh an féar ar barr an coca, ní bheadh sé fliuch. No. Ach bhí an píosa i dtóin an choca, bheadh sé sin millte. Mm, agus an obair, obair chrua uilig. Ó, obair chrua, obair, obair chrua uilig a bhí ann, yeah. Mm, agus cén cineál bád a bhí ann, an cineál? Bád le, tiúrfaidís, flat bottom boats orab, bhí, bhí siad déanta go speisialta le haghaidh talamh, mar gheall ar an, bheadh an tuile b'fhéidir an airde sin nó níos airde, ach bhí siad, tóin flat a bhí orab agus bhí siad déanta go speisialta cheapainn é le haghaidh talamh a bheadh an tuile orab dá mbeadh, maidir a rá, ní raibh sé dul ró domhain.

agus bhíodh fir agus mná ann agus de réir a chéile ar aon nós bhí corrbhean ag teacht anáil go dtí an taobh na fir agus bhí sé ag athrú beagáinín mar nuair a phós mise i 1970 agus bhí sé ag athrú ag an am sin agus ansin. Fuair muid séipéal nua, leagadh an ceann sin thart ar 1974 agus tógadh, osclaíodh an ceann nua i 1975 agus bhí siad measctha ilig agus tá ó shoin. Cheap, sin é.
Go breá, go breá, iontach. Agus ó thaobh an Nollaig fadó agus sibh ag fás aníos agus is dóigh sibh sa seanteach, cén chaoi, Cén chaoi a mbíodh an Nollaig agaibh? Bhí an Nollaig, bhíodh, maidir, níl, ní raibh an oiread déanta faoin Nollaig taobh amuigh, maidir, taobh amuigh den Aifreann agus ní raibh, taobh amuigh dhó sin ní hé an oiread sin, bhí, ní raibh mórán bronntanaisí, is minic a d'iarr gasúir ormsa anois cén cineál bronntanas a fuair tú le haghaidh an Nollaig agus. Bheinn féin ag scrúdú an inseodh mé bréag dóibh, mar ní mórán bronntanaisí a fuair muid, b'fhéidir le linn sin le haghaidh Santa Claus, séard a thiúrfadh mo mháthair bhí sí, ní raibh na pínneachaí rófhairsing, ach séard a cheannódh sí ná péire stocaí,

No, ní raibh ocras orm ariamh, bhí airgead gann agus ní raibh mórán airgead ag mo athair ná ag mo mháthair agus ach ní raibh mé, bhí ocras, ní raibh aon ocras orm ariamh. Iontach. San am céanna, céard is cosúil le ocras. Nach maith an scéal é sin? Yeah, no, bhí mo mháthair, iontach í sé. Bhí an-mheas uirthi leis an bhácús freisin, bhí sí go maith ag cócaireacht. Agus m'athair, bhí seisean, d'oibrigh seisean go crua ar an feilim agus bhí fataí agus bhí turnips agus rudaí mar sin agus glasraí againn i gcónaí, bhfuil a fhios a'd. Agus.

céilithe, an mbíodh céilithe sna tithe agus ceol nó. No, ní raibh an, idir mo bhean anois, bhí sí i dTuaim, bhíodh céilí agus ceol níos minice thart, bhí siad in ann imirt freisin, bhí siad in ann an cairdín a imirt agus an veidhlin sílim ach no, ní raibh aon, thart anseo anois, sa mbaile seo ní raibh aon duine, ní bhíodh, no, ní bhíodh aon damhnsa sna tithe, no. An mbíodh cártaí, an mbíodh sibh ag imirt? Ó cártaí. Ó sea, bhíodh. Yeah, bhíodh, bhíodh muid ag imirt cártaí ceart go leor agus bhí go leor cártaí á n-imirt leis na daoine ag an am sin, beagnach i chuile teach. No bhí mise, Bhíodh muid ag cuartaíocht, ag cuairt, thuas anseo ag comharsan agus bhíodh muid ag imirt hundred and ten, níl 's agam ar imir sibh hundred and ten ariamh eh, cluiche deas a bhí ann agus bhí, ní raibh an, an electricity ann ag an am ach an oiread agus, ach bhíodh muid, ní raibh muid ag imirt ach le cúpla pínn. Bhí mé i mo dhéagóir ag an am sin anois, sílim, mar yeah, so bhíodh muid ag imirt beagnach go leor oícheanta sa mbliain, sa ngeimhreadh. Ar thaitin an saol sin leat, an saol gan aon leictreachas?
No! No! Níor thaitin agus bhí an baile seo anois, bhí sé beagáinín taobh thiar den pharóiste uilig, nuair a tháinig an, is é thart ar 1954 nó 5, na blianta sin, faraor, tháinig siad go dtí an, an chuid is mó den bparóiste ach níor thóg an-mhórán daoine, an leictreachas ag an am,

Peil, d'imir, níor imir mé peil riamh, ní raibh an pheil sa bparóiste ag an am agus níor thosaigh siad ag imirt peile go dtí lár na seascadaí sílim agus ansin iománaíocht a bhí sa bparóiste seo uilig suas go dtí Bhí dhá chlub ann ag an am, Carn Mór agus Baile Chláir na Gaillimhe, agus thit ansin, ní raibh an ceann sa pharóiste, an taobh seo den pharóiste, ní raibh siad, ní raibh sé cláraithe, bhfuil fhios a'd, agus tháinig an riail isteach, nach bhféadfadh cead ach club amháin a bheith sa bparóiste agus chaill Baile Chláir na Gaillimhe an ainm agus tá sé ag Carn Mór ó shin. So thosaigh cúpla leaid ansin thosaigh siad club nua

agus go minic bhí sé díreach le taobh na habhann agus go minic théadh an liathróid amach san abhainn agus bhí, bhíodh muid ag caitheamh clocha agus ag iarraidh an liathróid a thabhairt isteach agus bhí sé contúirteach agus ansin b'éigean gon Comhairle Contae ansin, bhí siad ag tógáil droichead nua. sna blianta sin, lár na caogaidí, agus b'éigean dóibh an t-ionad a leagan mar gheall go raibh sé sa mbealach ar an droichead nua, agus thóg siad ceann nua. Agus ansin, bhí, bhí an liathróid ag dul amach san abhainn as an gceann sin freisin, ach. bhí sé, bhí an club ann ag an am freisin agus, ach thóg, cheannaigh an cumann peile ansin, cheannaigh siad páirc thiar in aice leis an áit atá an coláiste anois, beag, gar go maith dhó, tá sé ann i gcónaí agus eh. Tógadh halla ansin agus bhí sé sin mar ionad cineál, bhí ag tarraingt níos mó daoine isteach mar bhí sé, bhí sé, d'fhéadfá a bheith istigh ann nuair nach, agus ní raibh, ní raibh aon cheann ar an ionad, ionad liathróid láimhe so, chaill daoine suim san liathróid láimhe. Ach ansin, dhá bhliain, cúig bliana, ceithre bliana déag ó shin, tharla go leor, tháinig an tuile mór a bhí i mBaile Chláir na Gaillimhe ag an am, b'éigean don bhóthar dúnadh ar feadh cúpla seachtain nó mar sin, agus. Tharla b'éigean don OPW leithead a chur ar an droichead arís agus bhí an ball alley a tógadh sna caogadaí sa mbealach arís agus b'éigean dóibh é a leagaint. Ó, dháiríre? Mm. Ach ar aon nós, bhí mise agus cúpla leaid eile, bhí a fhios againn go raibh siad le leagaint agus chuir muid. Chuaigh muid go dtí Áth Cinn ar aon nós, an áit go dtí an oifig thíos in Áth Cinn agus rinne muid chun scéal fada a dhéanamh gearr fuair muid airgead uathub agus ansin tóigeadh pinniúr nua thart ar sé nó seacht de bhlianta ó shin. agus tá ceann air agus tá teas ann agus so ehm now ní bhfuair siad muid a ndóthain airgead chun é íoc uilig, an áit nua a thóigeáil uilig ach fuair muid iasacht ó bhanc eicínt agus eh ach tá sé ag dul ar aghaidh go maith anois. Iontach, tá sin iontach go leor.
Agus an bhfearr leat an liathróid láimhe ná an iománaíocht nó céard? Céard a cheapfá? Céard an spóirt is fearr leat? Céard. Bhuel, ní raibh an iománaíocht ró organised mar a déarfá ag an am. Bhí leaids, seanleaids ag imirt in éineacht le leaids óga agus ní raibh aon duine os a chionn ceart agus ní raibh sé, cosúil leis anois nuair atá, feicim thuas, tá mo gharchlann anois, bíonn siad ag imirt agus. Tá daoine ag traenáil na aoiseanna uilig, an cineál céanna leis an bpeil, tá siad na aoiseanna uilig agus tá má tá tú dhá bhliain déag, tá leaids dhá bhliain déag ag imirt in éineacht leat agus tá níos mó, go leor obair dá dhéanamh anois le traenáil na leaids agus tá seans má tá suim agat ann, tá seans agat ach ní raibh mórán de sheans an uair sin agus níor choinnigh mé suas é. Cinnte, tá an saol athraithe go mór, ar ndóigh. Tá sé athraithe go mór. Tá, tá. Iontach. Go breá. Agus ceist eile a'm ort, a Shéamais, tá cineál staitisticí a'm ag teacht agus an tseachtain agus é sin ehm san áit a bhfuil muid faoi láthair agus tá thart ar 8,683 duine ina gcónaí ann ach méid na gcainteoirí laethúla atá ann tá sé ag 2%. Céard é do dhearcadh ar sin? Bhuel ní chuireann sé mórán iontas orm. Nó, ag labhairt mar, ní chuireann, mar, now mé féin anois níl ann ach thart ar, b'fhéidir, scór duine nó mar sin a bheinn ag labhairt Gaeilge leo dá gcasfainn, nuair a chasann mé orthu, agus tá Gaeilge ag go leor daoine eile ach mar a déarfá ní chasaim, bhuel ní bheinn aon baint agam leo ach tá's agam go bhfuil Gaeilge acu. Agus an chaoi atá daoine ag obair i nGaillimh agus má tá, is cuma cén áit a bhfuil siad ag obair, is Béarla atá siad ag labhairt. agus an chaoi chéanna sna siopaí. Now, tá cailín ag obair amuigh san Supervalu amuigh anseo, tigh Hughes, as an Spidéal, a labhraím Gaeilge léi i gcónaí. Cáit, agus tá, tá Gaeilge aici freisin, agus is maith léi a bheith ag labhairt, agus. Ach ní chuireann sé aon iontas orm nach bhfuil ach an, dó faoin gcéad ag, go bhfuil, labhrann siad Gaeilge. Now, tá níos mó meas ar an Gaeilge anois ná mar a bhíodh nuair a bhí mise ag fás suas. Nuair a bhí mise ag dul ar scoil, bhí an-drochmeas ar an Gaeilge, dá mbeadh tú ag labhairt Gaeilge, bheadh daoine ag breathnú síos ort, ó, bhfuil 'fhios a'd. Agus tá an saol athraithe ó shin anois, tá níos mó meas ar, dá mbeadh tú ag labhairt Gaeilge anois. agus bhuel is ea oh you're able to speak Irish tá níos mó measa ag na daoine go bhfuil tú in ann é a labhairt ach so tá feabhas tagtha air ansin ach ní chuireann sé sin aon iontas orm nach bhfuil níos mó mór ann faoin gcéad ag labhairt.

Now, le blianta anuas tá scoileanna, Gaelscoileanna oscailte anseo agus ansiúd agus tá sé sin ag cur feabhas ar rudaí freisin, bhuel, is ea, sa lá atá ann anois, ní féidir liom a rá anois cén fáth, bhuel, is ea, go raibh an drochmheas air fadó. Ach rud eile atá ag cur feabhas ar an scéal uilig anois ná TG4 agus Raidió na Gaeltachta. Bhuel is ea, tá seans ag, bíonn daoine ag éisteacht leis, le na cluichí agus le go leor rudaí, Ros na Rún is rudaí eile agus tá an-tsuim ag go leor daoine ann. Agus tá sé sin, ní raibh sé sin ann nuair a bhí mise óg. Cinnte, cinnte. Agus ceist amháin dheireanach agam uait sin, a Shéamais, cá bhfeiceann tú an Ghaeilge faoi cheann tríocha, ceathracha, caoga bliain?
Tá faitíos orm, tá sé ag fáil lag ar fud na Gaeltachta uilig, i gConamara, Bhí mé ag breathnú ansin toradh sular chonaic mé an píosa páipéir seo. Bhí mé ag breathnú ar ansin ar an bpáipéar an sílim ar an Connacht an Connacht Tribune sílim gur seachtain seo caite sílim agus bhí sé na daoine nach bhfuil ag labhairt Gaeilge thiar i lár Conamara. Bhuel, is ea, tá go leor meascachán daoine ag teacht isteach agus de réir a chéile beidh an Ghaeilge ag fáil níos laige mar gheall ar sin. Agus an chaoi chéanna, OK, tá TG4 ann agus tá Raidió na Gaeltachta ach tá go leor daoine eile in atá Gaeilge acu agus ní bhreathnaíonn siad ar TG4 ná ní éisteann le Raidió na Gaeltachta bhfuil fhios a't so tá sé beidh sé ag fáil níos laige ach ach taobh amuigh dho sin sin leis na tá níos mó daoine óga agus tá níos mó meas acu ar an nGaeilge so eh. Cheapfainn fhéin, go gcuirfidh sé sin feabhas ar an scéal, ach an mbeidh an Ghaeltacht ann i gcónaí, bhuel tá súil agam go mbeidh, faoin ceantar seo? tá sé fáil níos laige, like, mar déarfá, nuair a gheofas muid, m'aois, nuair a gheofas muid bás, ní dóigh liom go mbeidh mórán ag teacht in ann a bheith ag labhairt Gaeilge idir iad féin. So, cheapfainn, Beidh an Ghaeilge ann ach ní bheidh sé, ní bheidh siad ag labhairt an oiread Gaeilge, cheapfainn fhéin. So, mar a déarfá, is deacair.
Is deacair a rá. Mm. Go breá, iontach.